igbo ndị nwe na ndị nwe ee ọkwa anyị ka nọkwa n'okwu a kpụ n'ọnụ ihe gbasatara asụsụ anyị omenala anyị bụ ndị igbo ọkwa mbọsị a ka m gwara unu na-ebe uye maka nwaanyị onye igbo si na ụmụ ya asụ igbo ọ corruptụọ their tongue you know ọ corruptụọ their tongue mbọsị a ka m na-agwa unu ọ bụ ihe mkpali amụ mana ọkwa unu ma na uye ahụ na-ebe uye ahụ na-ebe ọ bụrụ eh, ofu comedian anyị eh, eh, comedian anyị na ya social media ọ sị gị ị ga-ebe ka ọkwa ị ga-eri anya gị ị ga-ebe ka ọkwa ị ga-ebe kwa ọkwa naijiria edebego onye ọbụla ọkpa n'ezi naijiria edebego onye ọbụla na ọkpa n'ezi imirikiti ezinụlọ kịta na kwarapụ kwarapụ obodo oyibo obodo oyibo obodo oyibo ị kpo ụmụ gị ma ntata ndị na ndị ka na-aṅụ ara ma nke tọrọ nwa ma nke tọrọ nwa tọrọ nwa ụmụ kịrịkịrị ụmụazị ụmụazị ọta ụmụazị ọta akara ụmụazị primary ee ụfọdụ abago secondary ma ha anaghị asụ igbo ị na-ekpo ha were apụ obodo oyibo kwa ya ị kpo ha were apụ obodo oyibo sorry sorry lost generation lost generation ọ bụrụ na ịpụ obodo oyibo agba na-agụtakwa onye fụ ụzọ o si apụ kịta ya pụọ n'obodo ebe anya ya agha obodo adịghị mma mana a na-agwa gị na lost generation ndị otu onye nke a si si akụtakwa n'aka etu esi ya ya eme ụmụ ya ka ha sụrụ igbo na na ha asalụgo okwu n'oyibo na ha asalụgo ezigbo okwu ha asalụgo ezigbo okwu n'oyibo ha sabara gị okwu n'oyibo lost generation ị ga-ebe ka ọkwa ị ga-ebe ka ọkwa ị ga-eri anya gị mgbe a ga-apụzi pụzi pụzi abaza na wanna gonna abaza na wanna gonna ọ na wanna gonna ka ha ga-anọ ruo ezigbo nke ufe nnukwu ufe ị nọzi na-achọ ka ị mee ha ka ha bee ka ha bee olee nke ịchọ ka ha bee olee nke ịchọ ka ha bee wanna gonna na-ebe ebe wanna gonna enweghị ha obube ọ kịta ka ị ga-eji kụnye ha mkpụrụ igbo kụnye ha asụsụ igbo kụnye ha ihe gbasara omenala igbo ekike igbo nri ndị igbo na-emegasị ka ụmụ ihe ndị a na-abanye ha ahụ ha gụrụgụrụgụrụ n'obodo oyibo a ma ọ ma ite ite e si ofe onugbu ma ọ ma ite n'ofe onugbu ha gụrụgụrụgụrụ ee na ha fụrụ onye nwere onye onye ụlọ akwụkwọ ha ọ sị na ha bụ onye Anambra ee mọmị na-asị na ha bụ ndị ndị ndị ndị alọ ha bụ ndị alọ ha esi akwakwa ndị ide mmiri ọkwa onye akwa nwoke ọkwa ide nna ee ọ sị na nye na nwanne ya nwaanyị na ọ sị na nwanne ya nwaanyị abụ adị ide ị na-afụ ihe a bụ mkpụrụ ị kụnyegoro ebe a ha nwere nwere ike ibu wee pụọ ha bazie na environment wanna gonna fe mfe kuru ufe ha baa na environment fe mfe kuru ufe ha na-efefu o nwere ntị